na onye ọbụla na-agọ ọfọ n'ụtụtụ na-agọ ọfọ n'ehihie na-agọ ọfọ n'abalị ya dịkwara ndị Igbo na mma asị m ya dịrị ya na mma ise onye ọbụla ihe ndị Igbo na-amasị onye ọbụla na-anọkọta kwuo okwu sị na without the Igbos ya dịrịkwa gị na mma ụnụ bụ ụmụnne m ndị so m anụ ọgụ a otu anyị ga-esi akpọkọta igbo kpọkọta onwe anyị ọnụ anyị achọrọ ịma ebe o si bido anyị achọrọ ịma onye bidoro ya but na ihe m na-ekwu bụ onye mara nke o ji ya wepụta ka anyị tinye ya n'ọrụ maka na nwa Ọsadebe sị na na ụmụ igbo ụmụ agbara ụnụ bịakwa na na ọrụ adagokwara na anyị na onye makwara nke o ji na ya wepụtakwa na ọ bụrụ ụkwụ ije na ọ bụrụ okwu ọnụ ka i ji agụ wefute ya nke ọ bụla i ji ọ bụrụ onyinye amara chineke wefute ya ọ ya m ji were nke m bịa maka na mụ jụrụ enwe amara chineke na ọ bụrọ n'ike aka m ka m ji ekwu ihe m na-ekwu mana iji bie okwu m na nkenke na asị m na anaghị ahafụ isi aka n'ụwa wee gbaba ụrịọ ezi Nnadi folo ee mụwa bụ ọ Chukwu nna kere ụwa ka m na-akpọ eze ọ pụta ife adị n'ụwa niile maka na ọ ji ọba okwu a mbụ isi na ọ bụrụ nke m na mmadụ a na-echiri mmadụ eze ọ site n'aka mmadụ ka chineke ji enye mmadụ eze maka na eze si na chi abịa asị m obi n'igwe nekwa okpu m na ewepụkwa m ya na gị bụrụ eze eluigwe na ụwa ka m zawa nke ndị ezi Nnadi maka na ebe a ka isi dị ime ozi ibe ire mana asị m n'ụbọchị taa ebe m na-ezi ya bụ ozi ọma kemgbe na ha na-anụrụ ọja na ha na-anụrụ ihe m na-ekwu ha na-anụrụ ozi ọma mụ ewee sịzie chineke kere ụwa ewee sịzie ngwa na ka anyị mezie ya otu a mụ wee sịkwa nna na ndị ezi Nnadi na agbagharụgo m ha ihe ọjọọ niile ha mere m agbagharụgo m ha ma nke ha chejọrọ m ma nke ha kwuru m mere ma nke m na-emeghị a sị m na agbagharụgo m na ha gawa n'ihu a sị m ezi Nnadi gawa n'ihu ya bụ ọ gawa n'ihu ma m nọ ya ma m anọrọ ya ya gawa n'ihu na asị na onye ọbụla chọrọ udo na-ebu ụzọ weta udo ihe mere anyị jiri nụsịa ọgụ bachaa mba m buru ụzọ were aka m chọba udo maka na ihe eji ekpe udo na eji m ya ihe eji eme udo nọ m n'aka ama m otu esi eme udo na-akwado mgbe igwe chiri gbuo efi obere nwa nne ya bu n'afọ anọ n'afọ nne ya na-abụ eziokwu igwe ọha zuru mee eze agbakọtara aka chie obere nwa chiri igwe mana onye ụwa nke kachasị nke na ndị ichie bịakwuru dọọ kwuo eru na ndị ichie bịakwuru tizi aka ọ na m jisi ka anyị na-achị unu na omenala anyị na a na-arapụrụ omenala mewe ndị ụka jewe ụka onye mara nke a ga-eji mee obodo ọ dị mma ọ bụrụ na n'ọfọ n'ime ụlọ ụka ka ị ga-esi weta ya weta ya nke ọ bụ na ndị omenala ga-esikwa na omenala weta weta ya ka anyị tikọọ ya ọnụ were ya mee ka obodo dị mma na ọ ya ka anyị kwuru kama na ihe nso onye ọbụla emere nke ọjọọ na nke ọjọọ adịrọ mma maka na arụ m na-asọ ihe ọjọọ na asị na ije a, ihe ọjọọ abịaputekwa n'anya

na enwere ihe a na-asị nnaghachite ezinna diforo the return of ezinna diforo ihe a ka jehova kwuru ihe a ka onye ụwa kwuru unu gee m ntị unu gee m ntị m gwa unu ihe onye ụwa kwuru m gwa unu ihe unu ga-eme onye mere njiga si onowu ngwa nke ọbụla na-ese ka anyị dozie kpọghachite oji ọgọ megbuo ndị iro maka na ndị anyị ji aba na ndị so na mụ na ha kwụrụ bụ ndị ga-ahụ eziokwu ha were ya dozie n'aka mana ọ nwere ihe anyị na-azọ na ihe anyị ga-azọ ọ ka udo dị ihe anyị na-achọ ọ ka udo dị ihe anyị na-asị egbe bere ugo bere nke sị ibe ebere ya fewe ebi ebi ebi na ọ ya ka m kwuru na ọ bụrụ ọfọ ọjọọ ka m gwara na a sịkwanụ na ọka anarọ akarị onye kụrụ ya ọ ka ọ dị Tị! achọkwara m iji ohere a wee cheta ndị ihe na-eme n'ụbọchị taa si n'aka ha wee kwuo maka na a sị na nwa bọyị anaghị akarị ọga ọ na ofu amadi ofu nwa ikorobịa ofu onye Anambra steeti nwa a mụrụ amụ na Ọkịja Ihiala Anambra steeti if I'm not mistaken Ọkịja precisely afa ya onowu Igbo eze ụmụ iyo ọ mgbe m nechere okwu eze ụmụ iyo onowu Igbo e nwere okwu ọ gwara m n'etiti abalị afta onowu Igbo gwachara m okwu ahụ m wee binie sị na oge njem ma wee na-asị ebe ya bụ nwa amadi nọ ọ nọ na mba ọ nọ n'ụlọ ihe ọ bụla ọ na-achọ ọ ga-achọta ya ebe ọ bụ na ọ nwa ikorobịa kwetere n'eziokwu na ya ga na-ekwu eziokwu na-agbasa ozi ọma eziokwu mụ asị na ọ ga-adịrị ya na mma onye ọbụla na-achọ onowu igbo tuzuo okwu onye ọbụla hụrụ nke onowu igbo were ya tinye n'akpa nke ya kọkwụ ya onowu igbo ebe ọ bụla ị nọ eze ọpụta ife adị nke mbụ n'ezi nna dị mụwa sị na ọ ga-adịrịrị gị na mma na ị ga na-eje eje na ị ga na-abata abata maka na ya gbaa n'ụzọ na ori ọ mgbe a gbaketekwara na ya bụ ụzọ mgbe ahụ na ahụ ma e wee kọwara gị dịka otu o si mee mana ama m ma ọ bụrụ na ụwa emebi Onowu Igbo anyị ga-ezute ma anyị ezuteghị n'ụlọ anyị ezute n'ezi onye ọzọ m na-echefukwaghị Odenjinji Odenjinji oke mmụọ na-ekwu eziokwu oke mmadụ na-ama mbe onye banyere ihe mkpagbu a na-akpagbu ndị Igbo na-emetụ n'ahụ Odenjinji asị m nke ije anụ na ya akọkwana gị Odenjinji bụ onye sị na igwe anyị nwesịrị n'ala Igbo bụzi ndị na-atụ ashị ha gaa nara ego ha bịa mechie ọnụ Odenjinji wee gwa ha sị ihe ahụ unu na-eye unu eyezina m moto ahụ kwere na nkwa unu eyezina m mụ wee wee sị Odenjinji aka anyị ji anụ akwụ ngị n'azụ ka anyị na-eje eje were na-emelite omenala igbo ka anyị na-ekwu eziokwu anyị gaa mba anyị ekwu eziokwu anyị nata n'ụlọ anyị ekwu eziokwu

ka anyị were ya wee na-aga maka na ọ ga-adịrịrị anyị na mma ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma a na-agba ha ebe ọ wụ na Igbo si wee bido a na-achị okwe m n'isi ndị Igbo nna anyị ukwu bụ eri ebe ọ dị n'Umueri nnukwu abụrọ ihe m mụrụ amụ mana ebe a ka isi Igbo bido anyị sị nna anyị ukwu eri na ebe ọwụna anyị si wee gbahapụ ebe ọwụna anyị si mejọọ gbaghara nke anyị metere nke anyị kwutere gbaa mana anyị sị na anyị na-achighago na omume nna nna anyị ha mere mgbe ochie na asị ndị na-eje ụka jebe ụka ndị na-agọ mmụọ gọba mmụọ kama na anyị sị onye emekwana nke ọjọọ na ọ ya ka anyị kwuru na arụsị ọbụla na-ana mmadụ wụ ajọ arụsị Ọ ka ọ dị. na arụsị ahụ eso aka na adịkwu ya mana arụsị ọbụla mere na a na-ezu oshi n'obodo arụsị ahụ wụ ezigbo arụsị maka na onye nche ka ọ bụ arụsị ahụ mere na a na-anata nshi gbuo mmadụ n'obodo ọ wụ ezigbo arụsị ka ọ bụ ọ ka ọ dị ka a kwatụnye ya ka a hafụ ya bikọs na ọ bụrọ ihe niile ka ndị ụka ga-eme bikọs n'obodo nwere ihe ha ji chere onwe ha

ndị ọbụla na-eme nke ha ndị ụka na-emekwa omenala keezi nke ha ji bịa gwazi anyị na nke anyị bụzi ihe ọjọọ ọ bụ ka ọ ha m n'ọnụ mana ihe mmadụ ji eziokwu ka m nọ n'ime ya ọ ka ọ dị the moment of truth eziokwu nụ eziokwu a a ga-ekwu ya ihe ọ sọkwara ya mee a ga-ekwu the truth what i am saying if you want to hear the truth please go to my facebook page ezeoputa ifeadi tv the moment of truth go and subscribe and follow me